Agus anois táim ag caint le Pádraic Ó Ciardha, Leas-Príomhfheidhmeannach TG4. A Phádraic, conas atá tú? Tá mé go han-mhaith, a Darren, cén chaoi a bhfuil tú féin? Ceart go leor, go raibh maith agat. A Phádraic, an féidir leat insint dúinn faoi conas agus cathain a thosaigh tú ag obair le TG4, le do thoil? Bhuel, tá mé ag obair le TG4 ón tús, is mé an duine is faide atá ag obair ins an gcomhlacht anois. Roimhe sin bhíos i gceannas na nuachta Gaeilge in RTÉ teilifís agus raidió agus nuair a bhí an feachtas ag géarú le haghaidh an teilifís a bhunú, Bhí an tAire Máire Geoghegan Quinn ina hAire Cumarsáide agus d'iarr sise orm theacht isteach ó RTÉ agus cabhrú leis an rud seo a fhiosrú. Agus ansin nuair a d'imigh sise mar Aire, ceapadh an fear atá anois ina Uachtarán ar Éirinn, Michael D Higgins, mar Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus d'iarr seisean orm fanacht ins an ról sin. So bhíos ag obair leis an togra dháiríre ar feadh trí bliana sarar thosaigh sé agus ansin nuair a thosaigh sé, ceapadh mé mar Leas-Phríomhfheidhmeannach agus tá mé ann ó shoin. Agus tá tú lonnaithe i mBaile Átha Cliath, an bhfuil? Tá, mar cé go bhfuil an ceann-áras, mar is eol duit, lonnaithe i mBaile na hAbhann i gConamara, an áit gurb as dom féin, i mo pharóiste dúchais, bheartaigh muid, agus tá sé fíor, go bhfuil go leor leor de na cinntí a bhaineanns le stáisiún náisiúnta mar seo, is i mBleá Cliath a déantar iad. Mar sin, go leor de na geallsealbhóirí nó na stakeholders atá againn, Tá siad anseo i mBaile Átha Cliath, an rialtas féin, an státsheirbhís, an tÚdarás Craolacháin, na hiriseoirí, go leor de na hiriseoirí, go leor de na heagrais lena bhfuil TG4 bainteach, ar nós IBEC agus rudaí mar sin. So, an cúram atá ormsa ná bheith mar ionadaí, mar ambasadóir, ag déileáil leis na heagrais sin ar fad. So, tá oifig, mar a fheiceann tú, oifig bheag againn anseo i Sráid Fhearchair. ach sé an ceann-áras dar ndóigh an ceann-áras agus mura mbeadh oifig againn i mBleá Cliath bheadh duine éigin as Baile na hAbhann ar an mbóthar go Bleá Cliath gach lá so déanann sé níos mó céille an obair a roinnt mar seo. Agus an mbíonn tú ag taisteal timpeall na tíre nó timpeall an domhain mórán? Ní bhíonn an oiread sin taistil timpeall na tíre dáiríre, mar a deirim tá an ceann-áras againn i mBaile na hAbhann, is ansin a déantar an obair riaracháin, is ansin atá an seomra nuachta, is ansin atá formhór na ndaoine atá fostaithe ag TG4 agus dar ndóigh tá oifigí nó bureaus is dóigh, ag Nuacht TG4 i gCorcaigh agus i mBéal Feirste agus in áiteachaí mar sin. Tá roinnt áirid taistil i gceist, bíonn ionadaíocht againn ar eagrais ar nós Féile na Meán Ceilteach, mar a tharlaíonn sé is mé Cathaoirleach Fhéile na Meán Ceilteach faoi láthair tá roinnt taistil i gceist leis sin agus tá ionadaíocht againn ar an Aontas Eorpach Craolacháin, an EBU. agus bíonn beagáinín taistil i gceist leis sin. Ach is anseo atá mo chuid oibre. Agus dar ndóigh, mar atá's agat féin, má tá ríomhaire agat anois, aon áit go bhfuil ríomhaire, sin d'oifig. So d'fhéadfá a bheith i Timbuktu nó i nGaoth Dobhair agus sin an áit a bhfuil d'oifig. Ok, is ceist mhór é seo, ní gá duit caint i bhfad muna theastaíonn uait, ach an féidir leat a inse dúinn faoin mórphictiúr, faoi dhul chun cinn an stáisiúin ó míle naoi gcéad nócha sé go dtí an lá atá inniu ann le do thoil. Tá fhios agam go bhfuil sibh ag ceiliúradh fiche bliain ar an bhfód i mbliana, sin an fáth atá mé ag caint anseo inniu ach go on anyway. Bhuel is dóigh gurb é an rud is tábhachtaí a rá ar dtús ná, ins an fiche bliain atá díreach caite, tá níos mó athraithe tarlaithe i saol na teilifíse go domhanda ná a tharla le céad bliain roimhe sin. Mar sin tá sé. Le scéal TG4 a insint, bíonn ort féachaint, mar a dúirt tú, ar an mórpheictiúr agus céard atá ag tarlú. Nuair a tháinig muide ar an aer, bhí dóthain airgid againn le haghaidh dhá uair an chloig sa ló de chraoladh Gaeilge a dhéanamh. Thuig muid ón tús nárbh leor é sin mar nach, ní féidir leat dul ar an aer ar feadh cúpla nóiméad agus ansin an stáisiún a mhúchadh. Chomh maith leis sin, formhór na ndaoine a bhí in Éirinn, seachas Bleá Cliath, Corcaigh agus Port Láirge agus Luimneach, ní raibh acu ach dhá stáisiún teilifíse romhainn, RTÉ 1 agus RTÉ 2, bhí ann ar feadh ocht mbliana déag roimhe sin. Anois, bhí TV3 ceadaithe ach níor thosaigh sé mar bhí conspóid, bhí aighneas idir TV3 agus an rialtóir. So, ba é TG4 an tríú stáisiún teilifíse a bhí ar fáil go fhormhór na ndaoine. Féach inniu anois, fiche bliain ina dhiaidh sin, tá b'fhéidir céad fiche stáisiún teilifíse i ochtó fán gcéad de na tithe. Mar sin, tá saol na teilifíse agus an tírdhreach iomaíochta, tá sé athraithe go mór ins an fiche bliain sin. So, sé an rud, an dúshlán a bhí romhainn an uair sin agus an dúshlán atá romhainn fós ná spás lárnach a chruthú agus a choinneáil don Ghaeilge ins an saol plódaithe sin ina bhfuil an iomaíocht idir TV3 agus rte agus bbc agus Channel Four agus Netflix, na rudaí sin ar fad, nó cuid acu nua, atá ag teacht. An ról a bhí agus atá againne ná a chinntiú go bhfuil spás lárnach ag an nGaeilge, ag an teilifís Ghaeilge seo, an t-aon sheirbhís teilifíse Gaeilge atá sa domhan. Tá go leor cineálacha stáisiún teilifíse againn anois ar bhrú cnaipe ach níl ach ceann amháin Gaeilge againn, sin é TG4. So sin é an dúshlán. An dara dúshlán a bhí ann is dóigh ag an am sin ná ní raibh ach fíorbheagán daoine insan tír a bhí in ann clár teilifíse Gaeilge a léiriú dúinn. Mar sin bhí orainn, ní fhéadfadh muid a ghoil amach go dtí an ollmhargadh mar a déarfá agus siúl síos agus rud a thógáil ón seilf agus bheadh an sceideal lán, ní raibh na cláracha Gaeilge sin ann. Mar sin bhí orainn, Tacú le forbairt earnála, sé sin glúin óg nó glúin nua léiritheoirí Gaeilge a thabhairt ar bord, a fhorbairt agus deis a thabhairt dóibh agus a chinntiú go raibh an t-ábhar acu go maith. Scil eile a bhí orainn a fhorbairt dar ndóigh ná nuair nach bhfuil an t-ábhar sin ar fad agat insan ollmhargadh tá tú in ann clárachaí a rinneadh i dteanga eile a thóigeáil agus leagan Gaeilge de na clárachaí sin a dhéanamh agus tá sé sin déanta againn cuid mhaith le cartúin, tá, mar is eol duit. na brandaí idirnáisiúnta Dora agus Spongebob agus iad sin ar fad. Tógann sé, dar ndóigh, scileanna iad sin a aistriú go Gaeilge agus an guthú a dhéanamh orthu. Sin rud eile agus déanann muid é go dhaoine fásta leis na sraitheanna ar nós Fíorscéal agus mar sin de. Agus is dóigh an tríú rud a bhí orainn a dhéanamh ná bolscaireacht a dhéanamh, sé sin níl aon mhaitheas na seoda seo a bheith agat agus a bheith á gcraoladh mura bhfuil an pobal ar an eolas fúthu. Agus sin b'fhéidir ceann de na rudaí is mó ar éirigh linn a dhéanamh, sé sin cé nach bhfuil aon airgead mór againn agus nach bhfuil aon bhuiséad ollmhór againn, tá an branda atá againn an-láidir agus tá sé an-láidir mar gheall go bhfuil margaíocht an-éifeachtach déanta againn, cé nach bhfuilimid ach beag Mar a deir an seanfhocal, an té nach bhfuil láidir caithfidh sé a bheith glic. Mar sin, tá an margaíocht agus an brandáil agus an fhógraíocht a dhéanas muid ar an stáisiún, tá sé sin an-láidir agus an-glic agus an sampla b'fhéidir is deireanaí de sin ná an rud a rinne muid le Caitlín Nic Aoidh, an láithreoir aimsire, ag an deireadh seachtaine inar tugadh le fios nó. Tugadh le magadh le fios go raibh sí, go raibh splanc tintrí tar éis í a scuabadh ar shiúl. Anois, thuig chuile dhuine nach raibh sé sin tarlaithe. Ach leath an scéal sin ar fud an domhain. Bhí sé ar Newsnight an bbc, deirtear liom, agus ar an teilifís ar fud an domhain. Mar sin, éiríonn linn, sílim, b'fhéidir, cleasannaí margaíochta nuálacha a fhorbairt le stáisiún beag mar muid a bhrú chun cinn agus a chur ar an eolas go dhaoine go bhfuil a leithéid go stáisiún ann. Tá an bhunchloch chéanna agaibh, an bhfuil, mar a raibh fiche bliain ó shin. Ní cuimhin liom an oíche a seoladh sibh, ní raibh mé ach cúig bliana déag d'aois. Cad iad na cláir is mó a bhfuil an tóir is mó orthu sna laethanta seo agus an bhfuil athrú mór ann thar na blianta a déarfá? Ní dóigh liom dáiríre go bhfuil. Is dóigh gurb é an t-athrú is mó atá ag tarlú againn ins an am seo ná an méadú atá ag teacht ar an gclársceideal. Abair mar shampla anois, tá cheithre uair go leith chuile lá go ábhar Gaeilge go pháistí á chraoladh gach lá den bhliain. Anois, ní fhéadfá é sin a shamhlú nuair a bhí tusa san aois sin. Ní raibh aon chraoltóir sásta é sin a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de. Sin an rud is mó atá déanta againn, is dóigh liom. Ansin, tá ancairí sa sceideal ar nós Nuacht TG4 féin. Ní raibh riamh roimhe sin, ná ó shoin, seomra nuachta náisiúnta teilifíse ar an oileán seo, a bhí lonnaithe, ní i gceann sa bpríomhchathair, ná in aice leis an bParlaimint, ná in aice leis na cúirteanna, ach céad seasca míle siar an bóthar agus sílim go dtugann sé sin an rud ar a dtugann muid Súil Eile. Tugann sé sin seirbhís nuachta don phobal, bídís líofa i nGaeilge nó ná bíodh, a thugann léamh eile ar an saol. Níl sé lonnaithe, níl sé ag féachaint ar na polaiteoirí an t-am ar fad, nuair atá sé ag caint faoi chúrsaí talmhaíochta labhrann sé le feilméaraí seachas le ceannairí na bhfeilméaraí agus sílim go bhfuil an nuacht an-tábhachtach le sin a dhéanamh. An chéad rud eile ar ndóigh ná an spórt. Tá méadú mór tagtha ar an méid spóirt a dhéanann muid agus cé go mbíonn daoine, b'fhéidir, ag cáineadh an méid spóirt atá muid a dhéanamh, osclaíonn an spórt doirse. Tugann sé deis go dhaoine, tugann sé cúis go dhaoine an cnaipe s'againne a roghnú. Agus cosúil le, le siopa, mura bhfuil rudaí deasa ins an bhfuinneoig agat, ní thiocfaidh daoine isteach ins an siopa go bhfeicfidh siad na rudaí eile atá istigh agat. Mar sin, úsáideann muid an spórt ní amháin le freastal ar an, ar an gcroíphobal agus, dar ndóigh, Tá suim ollmhór ag fir agus ag mná na hÉireann, lucht na Gaeilge, i gcúrsaí spóirt. Agus i gcás an spóirt, abair, tá an tsúil eile i gceist ansin, thóigeamar rud ar nós Peil na mBan, rud nach raibh faiseanta, rud nach raibh móran éileamh air. Agus tá éirithe linn, sílim, i bpáirt le Peil na mBan, spás lárnach ins an margadh a thabhairt dhó sin. An ghné, an dá ghné eile a luafainn ná, is dóigh, ná clárachaí fáisnéise. Ag an am go raibh muid ag forbairt, Thuigeamar go raibh éileamh agus go raibh ocras ar dhaoine clárachaí fáisnéise a fheiceáil. Ní raibh craoltóirí eile in Éirinn dáiríre ag freastal ar sin. So tá an na sraitheanna ar nós Cogar agus Anamnocht théis pobal ar leith, pobal na Gaeilge agus pobal níos leithne ná an Ghaeilge a mhealladh chugainn. Agus an rud deireanach ná an ceol. Cosúil leis an spórt, ní gá dhuit a bheith líofa i dteanga le le meas a bheith agat ar cheol agus is léir go bhfuil suim agus dúil ag daoine i gceol traidisiúnta, dúil nach raibh na craoltóirí a bhí ann romhainn ag freastal i gceart air, is cosúil. Agus tá éirithe linn, sílim, b'fhéidir, áit don cheol traidisiúnta agus do na hamhráin, dar ndóigh, agus don damhsa ar an sean-nós anois freisin, mar bhí sé sin ann ag an deireadh seachtaine ag an Oireachtas. Tá na rudaí sin, sílim, na cúig rudaí sin an-tábhachtach dúinne. Agus luaigh tú damhsa sean-nós ansin. Tá sé sin ag, an damhsa sin ag fás le mblianta. Bhí sé beagnach imithe, chuala mé, ach is de bharr, ceapaimse, TG4, TG4 go bhfuil sé ag fás. An aontaíonn tú leis sin? Sílim go bhfuil sé sin fíor. Níl mé a rá go ndearna muid linn féin é, ach cosúil ar bhealach le Peil na mBan, aon duine go raibh eolas aige ar an damhsa ar an sean-nós, cheap sé go raibh sé iontach. Ach an deacracht faoi ná bhí a laghad sin daoine. a bhí ar an eolas faoi. Now, nuair a bhí muid ag breathnú air, le bheith fírinneach leat, ar Oireachtas na Gaeilge agus is, is, is féile ollmhór chultúrtha í agus tá go leor rudaí iontacha faoi agus bhí craoltóir eile, Raidió na Gaeltachta, ag freastal go hiontach ar an ócáid sin. Ní hé gur theastaigh uainne iad sin a chur as an mbealach ach bhí, bhí muid ag féachaint cé, cén rud atá ag tarlú ag an Oireachtas atá an-oiriúnach don teilifís agus gan aon dabht, ba é an damhsa é, mar cé gur féidir leat éisteacht le amhrán, ní féidir leat éisteacht le damhsa ar an raidió, ní fheiceann tú an draíocht a bhaineann leis. So, sílim gur, gur sampla maith é sin, gur éirigh linn rud a bhí tábhachtach agus ealaíonta agus a bhí lag ó thaobh an líon daoine a bhí dhá chleachtadh, sílim gur éirigh linn, saghas, spiorad nua a chur ann agus a chur ar, an doras a oscailt mar a dúirt mé, a chur sa, i bhfuinneoig an tsiopa go bhfeicfeadh daoine agus tá daoine anois b'fhéidir nach, nach Gaeilgeoirí iad ach go bhfuil suim acu i gcúrsaí damhsa atá a rá bhuel, seo, seo rud, seo gné den oidhreacht nach raibh 's agam. So sílim go bhfuil jab maith déanta againn ansin. Yeah tá, yeah tá sé sin an-shuimiúil just ag éisteacht leat ansin. Tá a fhios agam go raibh oíche mhór ceiliúradh agaibh ar Oíche Shamhna. An mbeidh aon cheiliúradh eile agaibh roimh dheireadh na bliana agus an féidir leat achoimre a thabhairt dúinn ar an cheiliúradh? go ginearálta i mbliana agus sibh 20 bliain ar an bhfód? Bhuel is dóigh gurb é an rud is tábhachtaí faoin gceiliúradh ná theastaigh uainn ón tús gurb éard a bheadh ins an gceiliúradh ná comóradh, sé sin gur ar an scáileán a d'fheicfeá í. Níl i gceist againn dinnéar mór a bheith againn agus cóisir mhór a bheith againn taobh thiar de dhoirse dúnta. Is eagras poiblí muid, tá luach ar airgead i gceist, ní bhíonn muid ag iarraidh airgead a chur amú. Mar sin nuair a bheartaíomar go raibh sé ciallmhar, 20 bliain a cheiliúradh bheartamar gur le clár teilifíse a dhéanfadh muid é sin. So sé an rud a bhí sa gceiliúradh Oíche Shamhna, oíche an bhreithlae féin, ná clár beo teilifíse. Sé sin bun agus barr a bhí ann. Clár beo teilifíse ó ionad ar leith agus fuair, d'éirigh linn le caoinchead Ollscoil na hÉireann Gaillimhe, lárionad ar leith a fháil, sé sin puball mór gloine agus miotail a chur suas ins an Quad ins an gCearnóg in Ollscoil na hÉireann Gaillimhe, áit a raibh agus go leor ceoil agus scothcheoil agus agus damhsóirí agus filíocht agus i láthair Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, bail ó Dhia air. Ach theastaigh uainn freisin nach ascaill amháin a bheadh ann, mar sin bhí míreanna beo ins an gclár sin ó na Gaeltachtaí, ó Rann ó Ionad Cois Locha i nGaoth Dobhair, ó Tigh Pháidí Uí Shé in Ard an Bhóthair i gCorca Dhuibhne, i gCiarraí, agus ón gceannáras againn féin i mBaile na hAbhann i gConamara. Mar sin, ba saghas léiriú é sin ar Céard é TG4? Gur cainéal náisiúnta é? Go bhfuil sé préamhaithe sa nGaeltacht? Go bhfuil an ceol, an damhsa, an fhilíocht lárnach ann? Agus go raibh, faoi dheireadh, b'fhéidir nach bhfuil cleachtadh ag na Gaeilgeoirí air seo. Bhí rud againn le ceiliúradh, sé sin tá rud iontach déanta againn. Ach mar deirim, sé an rud is tábhachtaí dhúinne ná an lá amáireach, ní hé an lá inné. Mar sin tá muid ag breathnú chun cinn, ní bheidh aon cheiliúradh mór eile mar sin bhí, bhí ceiliúradh againn go na páistí ag, ag, ag, Cóisir Chúla 4 ag an Oireachtas maidin Dé Sathairn seo caite. Ach dáiríre arís, is ócáid a bhí ansin ní amháin le cóisir a dhéanamh do na páistí, atá an-tábhachtach dúinn, ach mar a tharla sé, is ag an ócáid sin a sheol muid, tá aip nua anois ag Cúla 4 le haghaidh iPhones agus iPads, so arís ní cóisir a bhí ann ach seoladh go rud nua, so tá an aip sin ar fáil go aon duine a bhfuil iPad, iPod nó iPhone go aon chineál aige agus. Aon uair den lá nó den oíche atá páistí nó a dtuismitheoirí in ann ábhar Cúla Ceathair a fháil ansin, ní amháin in Éirinn ach ar fud an domhain mar dár ndóigh tá an lucht féachana againn anois ar fud an domhain. atá in ann breathnú ar TG4 ar líne. Tá a fhios agam go bhfuil laghdú ar an maoiniú a fhaigheann sibh ón Stát le roinnt blianta anuas agus an cúlú eacnamaíochta a bhí againn an féidir leat, bhuel, d'fhreagair tú é beagáinín cheana féin ach an féidir leat insint dúinn faoi conas a gceapann tú go bhfuil ag éirí libh faoi láthair leis an maoiniú agus an bhfuil sé fíor a rá go bhfuil laghdú mór tar éis teacht ar an maoiniú maidir le cláir neamhspleácha a choimisiúnú, like ní hamháin ó TG4 chun a choimisiúnú ach just go ginearálta like? Bhuel, ní féidir liom labhairt thar ceann aon chraoltóir eile, ach sa gcás seo againne, tháinig laghdú beag ar ár gcuid maoinithe anuraidh, tá 32.54 againn don bhliain reatha, beidh méadú beag air sin, b'fhéidir 170,000 don bhliain seo chugainn, ach cuir é sin i gcomparáid abair le 8, 7, 8 mbliana ó shin, tá b'fhéidir 6, 7 milliún caillte againn, agus má chuireann tú na figiúirí sin ar fad le chéile b'fhéidir go bhfuil 12 milliún caillte againn. Is foilsitheoir craoltóir é TG4, sé sin, murab ionann agus RTÉ nó BBC, ní dhéanann muid aon chlárachaí muid féin, nó is fíorbheagán a dhéanann muid. Mar sin, tá an t-airgead ar fad a fhaigheanns muide ón rialtas, téann sé amach go dtí na comhlachtaí léiriúcháin. Mar sin, nuair a laghdaítear an t-airgead se'againne, laghdaítear an t-airgead go na comhlachtaí léiriúcháin. Is cinnte gur chuir an cúlú eacnamaíochta isteach ar chúrsaí maoinithe, is cinnte gur chuir sé isteach orainne mar gur tháinig laghdú suntasach ar an bhfógraíocht a bhíonn muid, díolann muid am fógraíochta freisin. Cé nach bhfuil an t-ioncam sin rómhór, laghdaigh sé sin freisin agus, mar a deirim, an rud nach bhfuil againn, ní féidir linn é a thabhairt do na léiritheoirí neamhspleácha. Mar sin, is cinnte go bhfuil an earnáil neamhspleách buailte ag an laghdú maoinithe seo, ní amháin uainne ach ó na craoltóirí eile, ach mar a deirim, ní féidir liom labhairt thar ceann na gcraoltóirí eile. Ar na saolta seo, tá aon duine atá ag obair in earnáil na teilifíse ag iarraidh, tá sé deacair pingin a shaothrú ann, tá go leor iomaíocht ann agus mar deirim, b'fhéidir go bhfaighfeá coimisiún uainn i mbliana ach b'fhéidir nach bhfaighidh tú ceann an bhliain seo chugainn. Is mar sin a oibríonn an earnáil, tá sé cosúil ar bhealach le a bheith ag díol beithíoch, b'fhéidir go bhfuil praghas ard ar bheithígh inniu, b'fhéidir go mbeidh an praghas sin níos ísle, tá sé dian ach, Is tá sé an-tábhachtach dúinne go bhfanfadh an earnáil dílis don Ghaeilge mar gan soláthraithe Gaeilge ní bheidh aon T na G ann agus is é nádúr aon duine a bheith ag rá 'ba mhaith liom tuilleadh airgid'. Más feiliméara thú, más iascaire thú, más polaiteoir thú ba mhaith leat a rá 'bhuel tá mé ag obair go crua, ba cheart go bhfaighinn tuilleadh airgid'. Ach is cinnte go bhfuil sé ag goil an-dian ar na léiritheoirí neamhspleácha anois, go háirid iad sin atá beo ar an nGaeilge, pingin mhaith a dhéanamh as seo. An bhfuil a córas agaibh ó thaobh na gnáth fógraí a mbíonns ar siúl i nuair atá clár á chraoladh like i lár an chlár bíonn fógraí a chur amach like feicimse nach bhfuil formhór acu as Gaeilge an bhfuil bealach chun déileáil le sin? Bhuel tá bealach le déileáil leis ach faraor sé an t-aon bhealach le déileáil leis ná áitiú nó tathaint ar an bhfógróir é sin a dhéanamh mar tá tá sé seo cineál simplí ó thaobh na ó thaobh tráchtála de. Is linne an t-am ina bhfuil an clár ag craoladh. Más tusa an fógróir, is leatsa an t-am sin. Tá muid ag díol an ama sin leat. Tá tú ag íoc táille linn air. So, nuair a cheannaíonn tusa an 30 soicind sin, deireann muid leat, ar mhaith leat an fógra seo a dhéanamh i nGaeilge? Bheadh sé go deas dhá ndéanfadh tú an fógra i nGaeilge. Agus má deireann tusa, yeah, ba mhaith liom é sin a dhéanamh, sin go breá. Ach má roghnaíonn tusa gan é a dhéanamh i nGaeilge, tá dhá rogha ansin ag TG4, gan do chuid airgid a ghlacadh, nó glacadh leis an bhfógra i mBéarla agus ar an mbeagán airgid atá tugtha ag an rialtas dúinn ní rogha dheacair é sin. I dtús ama d'éirigh linn tathaint ar roinnt fógróirí ó leagan Gaeilge a dhéanamh dhá gcuid fógraí. Ach sé fírinne an scéil é go bhfuil costas ag baint leis mar má tá tusa abair gur tusa Barry's Tea agus tá airgead mór caite agat ar fhógra a dhéanamh i mBéarla, Anois, is airgead breise é leagan Gaeilge a dhéanamh de ach leis an sampla sin a leanacht, rinne Barry's Tea fógraí i nGaeilge dúinn. Go leor comhlachtaí eile ní dhearna. Arís, uaireanta bhí sé níos éasca an leagan Gaeilge a lua le comhlacht ón taobh amuigh den tír mar, abair, más comhlacht mór idirnáisiúnta thú is tá tú ag iarraidh a thaispeáint go bhfuil do chroí san áit cheart agus go bhfuil suim agat in Éirinn agus nach suim in airgead amháin é. So d'éirigh linn tathaint ar roinnt comhlachtaí idirnáisiúnta leagan Gaeilge a dhéanamh. Ach le bheith fírinneach, tá rud eile ag tarlú anois. Mar gheall go bhfuil go leor go na comhlachtaí seo gur comhlachtaí domhanda is ea iad. Agus go leor go na fógraí a fheiceanns tú ar an teilifís in Éirinn, againne nó ag TV3 nó ag RTÉ nó ag UTV Ireland, ní i mBleá Cliath ná in Éirinn a déantar an cinneadh faoin bhfógra sin ach i Londain. Agus b'fhéidir go bhfuil an fógra léirithe i Londain agus just ní thagann sé i gceist, níl na figiúirí ann dóibh, ní fiú leo leagan Béarla ná leagan Breatnais, nó leagan Gaeilge ná leagan Breatnaise a dhéanamh. Ach tá na fógraí ó thaobh an stáit go léir i nGaeilge. Caithfear iad siúd a bheith i nGaeilge, de réir an Achta Teanga, an gcaithfear? Sin cúram don Choimisinéir Teanga. Níl fhios agam dáiríre. Ba mhaith linne go mbeadh gach fógra atá againn i nGaeilge ach feicim roinnt eagrais Gaeilge go gcuireann siad, nó eagrais stáit go gcuireann siad fógraí i nGaeilge isteach. Roinnt eagrais eile ní chuireann ach mar deirim, ní, tógann muid an t-airgead, is faoin bhfógróir atá sé an rogha teanga a dhéanamh. No, is dóigh liom go mb'é an rud atá tábhachtach anseo ná Bíonn an baol ag lucht na Gaeilge uaireanta, b'fhéidir, a rá, bhuel, bhí, tá an stair chomh dona agus tá an teanga ag fáil bháis agus teagann rud éigin dearfach, ó seo, ah, seo leigheas gach scéil, tá gach réiteach agus b'fhéidir uaireanta go gceapann daoine, aon rud atá mícheart le ceist na Gaeilge, gurb é TG4 atá, is cúis leis nó gur féidir le TG4 é a réiteach. Is stáisiún teilifíse muid. Déanann muid ár ndícheall. Níl muid gan locht, tá rudaí a d'fhéadfaí a fheabhsú, níl dóthain airgid againn. Ach uaireanta, braithim go bhfuil ualach rómhór gá leagan orainn, gur muide, mar a deirim, an ridire ar an gcapall bán agus go bhfuil, go bhfuil muid ag dul ag leigheas gach rud. Sílim go bhfuil éirithe linn a chruthú gur féidir é seo a dhéanamh, gur féidir an Ghaeilge a chur i láthair ar an teilifís ar bhealach atá tarraingteach agus mealltach, go n-osclaíonn sé an doras go dhaoine b'fhéidir, d'úsáid mé an meafar seo le gairid, you know, tá an Ghaeilge cosúil b'fhéidir le siúl amach le duine, fear nó bean agus ní éiríonn, ní réitíonn tú go maith léi. Tá go leor daoine gurb é an chéad chaidreamh a bhí acu leis an Ghaeilge, tharla sé ar scoil agus ní caidreamh maith a bhí ann. Bhuel seo, an second date mar dheireadh. Seo duit seans tabhairt faoi arís. Agus sílim go bhfuil éirithe linn é sin a dhéanamh. Beidh sé le feiceáil amach anseo. Tá an iomaíocht ag éirí níos géire. Tá an dream óg, níl siad ag breathnú ar an teilifís mar mheán ón sé go dtí naoi tráthnóna. Bíonn siad ag breathnú ar ábhar ar an pad nó ar an ríomhaire nó i lár na hoíche nó box sets. Caithfidh muid a dhul i ngleic leis sin freisin. Sin iad na dúshláin mhóra romhainne. Ach le bheith fírinneach, dá ndéarfadh tú liom fiche bliain ó shin, go mbeadh muid san áit ina bhfuil muid anois faoi fhiche bliain, sílim go mbeadh muid sásta go maith. Yeah, just chun freagra a thabhairt duit ar an bpointe a rinne tú ansin, os cionn dhá bhliain ó shin bhíos-sa i mo bhall d'eagraíocht Ghaeilge, Gael-Taca i gCorcaigh you know agus scríobhadh chugam cainte ó roinnt daoine agus de bharr go raibh, go bhfuil Gael-Taca mar eagraíocht margaíocht na Gaeilge, scríobhadh chugam roinnt cainte daoine áirithe agus cheap siad mar sin go raibh muid 100% eolasach agus in ann gach rud a dhéanamh like tá sé bíonn daoine ag tnúth le a lán rudaí agus ní féidir aon dream amháin é a dhéanamh you know mar fhocal scoir a Phádraic an cad é an just muna fhreagair tú é an príomh rud ba mhaith leat a rá go pearsanta agus thar ceann TG4 do bhur lucht féachana? Bhuel, an chéad rud a bheadh le rá agam ná buíochas a ghlacadh leo mar, mar níorbh ann dúinne gan pobal féachana. Nuair a thosaigh muid bhí an pobal féachana beag, bhí sé lonnaithe in Éirinn agus is dóigh gur Gaeilgeoirí ab ea a bhformhór. Is maith liom a rá anois go bhfuil an pobal sin níos mó, go bhfuil sé lonnaithe ar fud oileán na hÉireann mar tá an cainéal ar fáil ins na 32 contae ar gach ardán, cábla, satailít agus trastíre agus dar ndóigh anois ar fud an domhain thríd an seinnteoir. Tá deirfiúr liom féin atá ina cónaí i Milwaukee agus cuireann sí glaoch orm uair sa tseachtain a rá, thaitnigh an rud sin liom, níor thaitnigh an rud eile sin liom. An rud is tábhachtaí b'fhéidir ná an todhchaí. An dream atá anois ina dtuismitheoirí óga, tá páistí acu féin. Siad na tuismitheoirí óga sin anois, an ghlúin atá comhaois leatsa a d'fhás aníos le TnaG. Ní raibh sé sin ag an nglúin rompu. Is tuismitheoirí a bhí gearánach faoin easpa Gaeilge ar chraoltóirí eile a bhunaigh TnaG, TG4 anois. Tá anois an dara glúin buailte linn agus tá an ghlúin sin théis buntáiste a fháil nach raibh ag an dream a chuaigh rompu, go raibh seirbhís Ghaeilge ar fáil dóibh siúd mar pháistí agus le cúnamh Dé tiúrfaidh siad sin an nósmhaireacht sin chun cinn. Níl sé éasca, níl sé éasca do pháistí a thóigeáil taobh amuigh den Ghaeltacht, ná fiú amháin taobh istigh den Ghaeltacht, le Gaeilge ach b'fhéidir go bhfuil áis bhreise anois, cúnamh breise, tacaíocht bhreise ar fáil le TG4 anois agus sílim, is lasair dóchais é sin don todhchaí, sílim go bhfuil dóchas againn anois Go maire an teanga seo agus go gcabhródh an teilifís le tíocht an lae. Ok Pádraig, bhí sé deas caint leat inniu agus comhghairdeachas as bhur 20 bhliain caite a bheith agaibh i mbliana agus beidh mé ag caint leat arís so gura míle maith agaibh. Slán go fóill. Tá fáilte romhat.